chenjezo kwa mafumu a ku central region makamaka ma T/A chenjezo langa limene ndikufuna ndikupaseni lero li mulitenge mwa siriyasi zili ndi inu muzitenge mwa chibwana koma ine ndikukuchenjezani kunena kuti boma lakukonzerani ma 100 miliyoni oti mulandire akuti ncholinga kuti muzikapereka ma 5000 kwa anthu amene ati akalembese amene ali ndi chanzika funso nkumafunsa kuti kodi 100 miliyoni imene mukupasidwayi zaka zonsezi idali kuti bwanji samakupasani 100 miliyoni pali zinthu zina mukamalandira kuchokera kwa andale muziyamba kaye mwazithira mankhwala kapena kuzipempherera pali zinthu zina zochokera kwa andale zimakhala za sataniki ndipo munthu ukapusa umakhonza kufa nazo muzifunse inuyo a T/A amene mukulandira ma 100 miliyoni kuchokera ku, ku boma kapena kuchokera ku chipani cha mcp ndi usogoleri wache kodi kodi inu mmene mwavutikira inu ma T/A onse a mu lilongwe mwavutika zaka zonsezi ati leroli ndiye wina wache akakuuzeni kuti bwerani panopa ndikupaseni ndalama chonde ineyo ndine mwana wakwanu kuno ineyo ndine waku central region kuno mwandiona ine ndikupita ku blantyre mwandiona ine ndikupita ku north mwandiona ndaitana mafumu aku, aku blantyre kapena ku, ku eastern region ndaku- ndikukuitanani inu kuti ndikhale nanu pansi chifukwa u- upresident umene ndi wa mu central region chonde chonde ine ndithandizeni muziwe kuti ndi nyenga iyeyo ndalamazo ngati muli anzeru ngati mungazifune ngati mtima wanu sukhulupirira zachinyengo musazilole koma ngati mungazitenge muzitenge mukazidye chifukwa kale ndi kale anthu inu mwavutika koopsa koma leroli andale ataona kuti zisankho zayandikira akonza ma 100 miliyoni kwa ma T/A a mu lilongwe ndipo tikunena pano onse a- ena ndi ena ayamba kulandira onse achita approach ena ndi ena ayamba kulandira ma 100 miliyoni ndipo kuli makangano oopsa muzakaona zizotere zikuchitika muziwe kuti amene ndi satana akufuna akunyengerereni akulandeni chimene chili chanu kodi tu ndikamanena ine kunena kuti ziko ilili likuyendesedwa ndi mamafiya likufunika mapemphero apaderadera chifukwa soka ilo tili ndi anthunso wopemphera amenenso agwera mu msampha umenewu kuli ndalama zimene zikupita kwa anthu opemphera mazibusa mazibishopu maprofeti onama ankuka na akalandira ndalama ku state house masinodi amene timadalira ife mipingo ngati ya ccap blantyre synod ccap nkhoma ccap livingstonia ku a- aka- akatolika amene tikawadalira az- akuluakulu ake ambiriwo agwidwa musampha wa boma la mcp akulandira ndalama ndipo muona kukhala imfa zoopsa zimene anthu ena ati afe nazo chifukwa mulungu si munthuyi mulungu salola zopusa kodi tukwakonzedwatu ndikuti kwakonzedwa makobiri tikunena pano pa 7 pano ku civo stadium kuli dansi chidansi cha zaoneni mabandi opambana akhala ndi 10 akonzedwa kumenekoko ati ndalama yache kuti ukalipire pakhomo ukaonese cha nzika akufuna azikachichita swipe cha nzikacho azikachichita skani ili ndi chenjezo kwa iwe mzanga wachinyamata amene umasusukira zosusukira susukira kutero kumene mafumu alandira ndalamamu akuwauza kuti atazikapereka ma 5000 ndi atachoka kumene kwachita target sopano achinyamata akukonzerani ati madansi kodi madansiwa kale ndi kale samaakonza bwanji moti ku civo stadium pa 7 disembala kuli mabandi a satana onse amene amasusukira ndalama ndiye kuli mabanditu kumenekoko mabandi kulandira ma 2 biliyoni kumadabwa kuti ndalama zimenezi kodi inu mukuzitenga pati ziko limene mulibemo mankhwala muzipatala ziko limene muli njala ziko limene mulibemo fetereza ziko limene mulibemo mafuta ziko limene anthu akuvutika koopsa koma kuli ndalama ndalamatu ndalama zimene zikuperekedwa kwa oyimba ma 2 biliyoni ma 3 biliyoni choncho amalawi ndikukuchenjezani uwu ndi msomali wanga omaliza kuli dansi mu mzinda wa lilongwe ya ulere ndipo ukakafika pa khomopo ati ukangoonesa cha nzika ukakachionesa cha nzika chija akukachijambula nde kuti chimenecho iweyo uziwe kuti wavoteratu kodi itu ine ndimangonenatu sindimaopa china chilichonse ndimangonena chilungamo kuli bwino kumangiririra chilungamo kusiyana ndi kukhala chisiru ndipo pamene ndafika ine ndafika saizitu yokuti galimoto ya polisi ija ndikayiona ndimayima nji ndikumayisirira kuti abale awa azanditenga liti galimoto indayikwera kale nkhani yathu iyi kapena ntchito yopanga activism imafunika anthu olimba mtima siifunika zisiru zimene zimatengeka ndi makobiri azatenge ayi pakali panopa omenyera maufulu aakuluakulu amene mmawaziwa aja sangabwere kuzakuwuzani zimenezi panopa anapatsidwa macontract tapitani uku uh, ku, ku blantyre waterboard ku lilongwe waterboard mukapeze kumenekoko mukapeza onse aja amene amazitcha kuti ndi omenyera maufulu akudya kumeneko ndalama ndiye sangabwerenso pano kumakuwuzani chilungamo ayi iwowo ntchito zawo basi aziulunjika kumeneko kuti azilandira ndalama za magazi. Choncho ndifuna ndikuchenjezeni a Malawi kwa inu amene mukufuna kuti mupite ku dansi ya ulere muziwe kuti pamenepo mukukavoteratu. Koditu mchitidwe umenewu ogula zovoterawo kapena o- omapusisa a Malawi wafikatu patali. tikunena pano ali kwa nkhulambe ku phalombe akumafika m'mizimu kumanama kuti a ifeyo tachokera ku mukuru ndife a- akulikulu la ku mukuru ndiye tikupangisa za ngongole chonchi apapa inuyo katengeni cha nzika chanu mukangotero muziwe kuti mwavota inuyo mudabwe kuti kodi amukuru amakhala kuno zina loko- lotchedwa kuti mukuru ndi zina lakunja kodi kampani yakunjayo ibwera bwanji kuno ku malawi kuti izakupasani inu ngongole amalawi ambiri ndife anthu osusuka tikunena pano kumpoto kukunyamuka gulu lina likupita kumpoto uh, kukapereka ndalama kwa makhansala ma mp akumeneko ndi andale akumeneko kumpotoko komanso ati apasenso ati ati s- soya pieces kuwatenga atumbuka ngati zisiru chani ndi aziyenda m'mizimo kumakupasani soya pieces ndipo enanu mwaziona kale kumenekoko a- akuluakulu ena aku parliament amene akusogolera parliament anayitanisanso mafumu kuwapasa ndalama ma 15000 ndipo inu mukafere 15000 Amalawi muzichangamuka awawa chiseko chaapana kuteroko akufuna abise nyasi zawo zimene achita masiku onsewa zaka zonsezi kufuna kukunyengelerani kuti mukaavotere ndiye mukuyenera musamale akumpoto kumpoto samalirani kukubwera kumeneko chigumula cha nowa anyamula kamba anyamula ma 5000 monga mmene akuchitira madera ena onse Choncho mukawapeza anthu akukunamizani kuti akuti ndife ochokera ku Mukuru, muwathamangise olo kuwamenya kumene. Tikunena pano anthu amenewawa ali ku Phalombe. Koditu ziko ili ndi loopsa kwambiri likusogozedwa ndi anthu amene samapemphera koma ukamawaona amaoneka ngati anthuwo ndi opemphera. Inu tangoganizani Arthur Peter Mutharika wangopita ku Nsanje ah, ndikukafika pa Nchalo, ndikukafika pa Dyeratu, boma laseguliratu m'mimba tikunena pano aamanga anthu pa, pa, pa, pa nchalo ati chifukwa ati anachosa ati nsalu ya mcp ati kumanena kuti imeneja ndi emblem ya boma kodi imeneja ndi mbendera kodi kala ya mcp ndi mbendera ya boma choncho mudziwe kuti tili ndi mtsogoleri amene amaoneka ngati ndi wopemphera koma eh ameneyi si wopempherayi ndi munthu amene anangobwera kuti azaanamize amalawi choncho chiseko chapana timanena zinthu zawavuta ndipo inu a opposition mukuyenera muzuke kwambiri muzuke muzifunse kuti kodi chis- chimenechi chikhaladi chisankho inu munayamba mwaonapo a electoral commission akuchita saidi ndi chipani soka ilo a opposition yo simukugwirizana ena ndi awo ananyamuka kupita kokakumana ndi wamkulu wa meki okha mmalo mokuti mukanapita kumeneko ngati a, a united block koma mukupita nokha muziwe kuti zisankho izi sizikhala zisankho munayenera a opposition udf dpp aford lifo a, nonse muyendere limodzi koma ayi ndithu ena akupanga zaokha siku lina muzalira choncho amalawi ziwani kuti mmizimu mukubwera makobiri mmizimu mukubwera anthu osiyanasiyana akupereka makobiri kumana maz- mafilimu osiyanasiyana chonde chonde chonde kusauka kwanu kusakuguliseni voti yanu apapa mukapanga zimenezo mwavoteratu izi ndikukuuzanizi siku lina muzalira komanso ngati ali achikondi ndi chifukwa chani akupereka ndalama kwa ma, mafumu okha aku central region nanga inu aku southern region wosusuka kulitu anthu mafumu osusuka mmulanjemu kumawaona ngati kapena ndi achakwerawo ndi alongo awo mafumu osusuka muthyolo mmwanza munsanjemu mmangochi iyi ndipo koma ndalama ndalama ndi yoopsa kwambiri imamusinthisadi munthu ndalama eh tikunena pano anyamuka kale anyamata a- anyamata a mcp ndi mwana wathu ndi ena mu gtp mu anyamuka ali ku dubai kogula mafuta anapita last week iyo ndi akuluakulu a mu state house koma iya ali nyudu malawi wafikapo koma ngati kuli dziko limene mulungu analiyenera kuti alimvere chisoni ndi dziko la malawi chifukwa ndalama zikubedwa koopsa